anyị ekene gị Ebedike ee abịara ihe gbasara ihe ndị ejije dị iche iche ihe a bụ ya apụtara m ụwa tupu a na-anụ ihe gbasara Nollywood nụnwa ude ga-edebegori ee akpọ ha mm, ejije dị iche iche ebe nwa anyị ebuzoboga abụọ edochie ihe gbasara ejije na asụsụ Igbo ụfọdụ na-ekwu na-asị na ọtụtụ oge maka anyị ma na onweghị ebe ihe ọma ha adị ihe ọjọọ na-adịkwa ụfọdụ na-ekwu na-asị na ọtụtụ oge na ndị onyonyo na ndị ejije nụwa na-ebutekarị ihe ọjọọ dị n'ala Igbo karịa ihe ọma dị n'ala Igbo etutu na-egosi ọha na eze amara m o nwee ihe i nwere ike ikwu gbasara hmm.
nke mbụ bụ na ife a na-eme bụ ive eji azụ avịa o nwere na-akpọba avịa ya agbala aka wee nalụ nya na a bịa chọpụta isi ajọ ive na-aga avịa rinne elotere m oge m jee ịvụ Cardinal Okogie na Lagos o nwere ihe ọ gwara m eji ka mụ na ya kpaa maka Tansi ọ ga na-eme ka anyị wulu fim Tansi ọ sị m chief na i printie 10 copies of ihe gbasara Jizọs Kraịst debe ya ebe a o nwerọ ga-ego ya mana i deve na nya Cardinal Okogie na o nwere nwaanyị ya tụvara ime na Surulere ọ bụ ụdị akwụkwọ avụ i printie one miliọn ọ gwụ ọ bụghị ive mere eme ghọtago now onye nụrụ ụdị ive avụ welie mee fim ego achụrụ ya ọsọ ni. mana o nwere onye na-achọ ka ya mee ka ya ga-aga mesi ọdọlụ bie ọtụ ya n'aka Eh, eh. mana ị nee na ive niile avụ anyị na-eme na-egosi ndị na-eme ajọ ive ị nee anya ọvụma ọ bụrụ na i ruo n'isi njedebe ya na ndị ahụ na-eme ajọ ibe na-ata ahụhụ kama na ibe na-eme ya bụ na unu adịghị enwe ndidi ijelu n'isi ọ bụrụ agwa ndị ha arụ ebizi mapụ ebe a ụfọdụ ndị fada mụ na wa mee ka anyị ga-ese obere okwu o tego aka a bịa na be m o nwee fim anyị mee ofu onye bụ fada o nwee ka nya na ụmụ nwaanyị si eje ma na-enene ya ọ na-ewute ebe wee bịa na nke m na m bụ onye isi na kedụ ụdị fim anyị na-eme bla bla m sị ya fada ofu ibe edoro m anya ọ bụrụ na m chọsị ịnọta amụta m unu amụta nwere onye n'ime unu na-ene fim a na-eneruo ya n'isi onwe ya wee nye aka o nwero o nwero unu ya ana ya na-enebe na ya olu lụrụ ana n'isi na ji ete n'azụ o lu oge m bịa ime ibe n'ọka wa nụ na m bịala ọka wa bịaba ọ gara gidiri igo m ewe n'iwe na adị m ewe iwe o nwere m sị o nwerekwanụ ibe onyonyo anyị na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ajọ ibe mgbe a ga-emesi ọ bụ ya meli ee e. ị na-ekirigo nke ndị ọcha na-eme o nwere ka e si na-eme ajọ ibe na-egbu mmadụ na-eme nka na-eme nka tupu ọ gwụ a ya-ejidelili onye ahụ na ka a ya-esi wee jide ya nyanwa ama ama o nwee ka ọ bụrụ nwa agbọghọ ka o soro nwee ihe o mee nwa agbọghọ nọdụ ofu ebe were uche si etu a bie fon ya aka ọ bụrụ ee, ndị polisi ka ọ na-akpọ onye a dị etu a nọkwa ebe a onye abụ ama ama iwu iwu iwu agba ebe abụ okirikiri ị ma-enwezi ike ịgbapụ e jide ya bụ mmadụ ọ na na nwaanyị eme ya rụrụ ya eme ịma enweta nwaanyị abụ ọ bụrụ ga alụ nọọ ibe ị na-eme e jide gị ọtago so na ọ na-adị ọ na-adịkarị ndị mmadụ mbe Ịsị na ibe anyị na-eme na anyị a na-ezikọkọ ajọ ibe ee ajọ ibe abụ anyị na-ezikọ ọ na-emerọkwa eme ọ na-eme na-ezikie bụ ka ndị abụ so ya agụ maka na emezi ajọ ibe niile o nwere ụlọ anyị ya abata ọ bụ sọ mma mana ị ya-abụrọ foto mmadụ ọbụla na ya ọbụna ndị nọ n'ime ya ejikọrọ onwe ba tụọ ụtụ nwere abara bụ ụlọ ị ya-abụ swimming pool macha adịgbadie ile anya na nwere onye ị ya-abụ ndị nọ ebe abụ na-eche nche na-ele ụlọ anya abụrụ ba na-eri ego niile anyị na-eweta maka na ndị nwe ụlọ abụ nọzi n'obodo oyibo ba enwego ego ọ bụrụ imebanwu n'iyi na ba ya-enwe ego eh, na ba ya-enwere ụmụaka ịrụsịa abaraba ụlọ niile abụ ibu na o nwere ibu ijete ije obodo oyibo jee nọdụ ịmara ịbak ịnọdụ ebe abụghị jije nọdụ ebe abụ nwụrụ ya na anyị na-adị egosi ndị niile a ibe niile a ibe ndị mmadụ na-emegasị ka ba wee nwee ego ndị niile na-eme ebe abụ a na-abụ mana o nwere ibe dị nzuzo mere na onye bụ gị ọbịa kọọla anyị anyị a wee debe o nwere nke anyị ga-aga e mesịa ndị mmadụ bụ anyị ba a na-ama ọsọ o nwego nke m mee gbasara ndị osu ndị o wutere nne maka gịnị ndị na-aga n'iru n'ala Igbo anyị imirikiti n'ime ba bụ osu anyị ama ọ bụ na imezi ibe gbasara ndị abụ nene na-eti o na-ewute ba ma kịta na mmadụ a na-ewesa gị wọdụ ịma m ibe kpatara ya ba anọsịa naanị ya na naanị ya and ba enwe ego